Tamva posachedwa pompa a Dan Lu. Dan Lu waleredwa ndi dpp. Dan Lu wadya bwino ndi boma la dpp. Koma lero watengeka akunamizidwa ndi anthu andale kuzinyoza APM. A Dan Lu ife timafuna tikulangizeni malangizo apadera. Kumakumbukira mawa ntchentche inati mbuye mwabwino msogolo mwabwino. APM anakuchitirani zabwino. Palibe chifukwa choti inu muzimunyoza. 2020 mumanyoza chilima mumanyoza chakwera lero muli limodzi kodi zamawa mukuzidziwa after 16 september moyo wanu mukuudziwa anthu amene akukutumani inu kumanyoza apm kunena kuti apm wakula simungaona kuima pa msonkhano ndikunena zomwezo they are using you apm ndi munthu oganiza bwino apm akuimira dpp sakuimira mcp sakuimira utm chimene chikupangisani inuyo a utm ndi mcp kulira kuti apm wakula apm is mukuopa mukudziwa kuti mwaononga dziko mukudziwa kuti mwatenga candidate inu a utm candidate wa majoko ndikumuyika kuti akapikisane ndi apm zitheka inu a mcp mwatenga bulutu wa kuchipiku alibe mapepala aubusa amathamangisa matope ndi mawilibala mukumutenga lero kuti apikisane ndi apm muwina apm is professor by law anaphunzira ku yale university ndi munthu wophunzira bwino katswiri wasula ana osiyanasiyana he's well experienced man wakhala maiko a kunja wabwera ku malawi kuno watilamulira bwino mu zaka 6 he was democratic so apm ali ndi zofowoka ulamuliro wake unali ndi zofowoka koma tikunena kuti he was better than this alliance he was better than chakwera amene mukutsutsa tikufuna mutiuze chakwera wapanga chani choposa mutharika lazarus chakwera wapanga chani choposa mutharika chimene ndikudziwa ine chimene wachitako bwino kukweza katundu kupha saulos chilima ndi anthu 8 akuluakulu kuchikangawa kuja amafuna munthu mmodzi saulos klaus chilima ndi amene amafunidwa chifukwa ndikuwuzeni nkhani ya chilima chilima pamene amazengedwa mlandu anali ndi plani yofuna kuchoka ku Tonse Alliance. That was January. Anagwirizana ndi Kondwani Nankhumwa kuti apite pa Masintha ground kukapangitsa msonkhano. Msonkhano umenewu unali ofuna kutukwana Lazarus Chakwera. Michael Usi amadziwa zimenezi. Vera Kamtukule amadziwa. Ndiye zimene anachita anapita ndikukamuza Chakwera kuti Chilimatu akutuluka Tonse Alliance. akukonza zopangisa msonkhano pa masintha ground ndiye zimene anachita chakwera anathesa milandu anamuuza director of public prosecution uthese milandu ya chilima ndi cholinga choti chilima uja tiyambe kumutumaso mwakale asapangisa msonkhano umenewo zimenezi zinachitika tinaona director of public prosecution Chamkakala akuthesa milandu ya chilima ya katangale anamutuma chilima ku tanzania from there anazamutumanso ku south korea zonse zija inali nyambo ulendo omaliza amadziwa ndi kale kunena kuti saulos chilima timupha anyway Ralph Kasambara anafa bwanji chifukwa Ralph Kasambara ndi mmodzi mwa mboni zimene zinasaina mgwirizano wa Tonse Alliance Ralph Kasambara inali nyambo yofuna kupha Chilima. Ngati mukumbukira bwino, Ralph Kasambara ndi Chilima asanamwalire ndinabwera pano 4 June 2024 ndimanena kuti mdziko muno mwalowa asilikali aku Israel amene akukonza chiwembu choopsa kwambiri, ambiri amatsutsa amatukwana. A week later ndege inagwa pa 10 June itagwa chakwera anachita pretend amadziwa china chilichonse chimene chikuchitika anthu aja pamene anasowa ena anali busy anyamata a zikwanje anachoka ku lilongwe ndikupita ku mzuzu kukakhapa anthu kupha anthu momvetsa chisoni 24 hours anachita zimenezo mwachidule saulos chilima anaphedwa ndi chakwera its not even a secret chilima anaphedwa ndi chakwera black box inabisidwa nkhani ya black box itakhala tikuinena pano